Dia dhaoibh a chairde, Mícheál anseo arís ó Ghlór na nGael. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ag coimeád slán agus sibh sa bhaile. Leis an dea nuacht a bhfuil faighte againn go bhfuil na cluichí craoibhe tagtha ar ais, tá muid chun roinnt cleachtaí a dhéanamh ar na scileanna peile arís. So, don ciorcad coisíochta agus peile inniu, séard a bhfuil ag teastáil ná, dar ndóigh, liathróid peile. Freisin, tá muid chun comhpháirtí a úsáid, tá Paddy agamsa inniu chun é sin a dhéanamh linn chomh maith. Agus díreach cúpla cón nó marcóirí chun iad a leagadh amach agus na cuid marcóirí sin a dhéanamh agus muid ag déanamh na coisíochta agus na coranna sin. So, tagaigh amach liom inniu agus déanaimis roinnt cleachtaí. Maith sibh. Maith sibh a chairde. So, don chéad mhír inniu táimid díreach chun an téamh suas a dhéanamh, téamh suas intinne agus téamh suas leis na cosa chomh maith. So, táimid chun an, an gnáth rud a dhéanaimid leis an mballa an uair seo ach táimid chun ár comhpháirtí Paddy a úsáid, don mhír seo ar aon nós. So táimid chun pas láimhe clé, pas láimhe deas, cic pas clé, cic pas deas a dhéanamh. So léireoimid ceann go mall daoibh ar dtús báire conas é a dhéanamh. Pas láimhe, cic pas, cic pas. So maith sibh a chairde, b'fhéidir cúig mhéadar thar a chéile ansin, seas cúig mhéadar óna chéile.

Maith sibh a chairde. So don dara mhír inniu táimid chun gnáth chic pas 20 nó 25 slat a dhéanamh a bhfuil an-úsáideach sa peil Ghaelach. So éagsúil ón téamh suas áit a rabhamar ag déanamh punt pas le cos díreach, beimid ag úsáid taobh istigh den chosa chun an liathróid a leagadh agus é a chiceáil ar aghaidh go dtí ár comhpháirtí. So déanfaimid ceann go mall le Paddy os mo chomhair anseo. So tá Paddy b'fhéidir 25 slat os mo chomhair. Caithim in airde agus cuirim an chos amach ar an dtaobh ionas go dtagann an liathróid isteach agus díreach isteach san ucht. So maith sibh a chairde, bainigí sibh úsáid as sin ar feadh 30 soicind agus féach cé mhéad cinn is féidir leatsa agus do chomhpháirtí a fháil. Maith sibh.

Maith sibh a chairde, so don tríú mhír inniu táimid chun cleachtadh agus forbairt a dhéanamh ar na bunscileanna agus táimid chun cleachtadh agus forbairt a dhéanamh ar na scileanna cinnteoireachta a bhfuil an-tábhachtach agus ag teastáil agus muid ag imirt peil. Go bunúsach tá dhá liathróid de dhíth, tá mé féin agus Paddy ag seas b'fhéidir fiche cúig slat óna chéile agus tá mise chun liathróid ard a thabhairt go Paddy agus tá seisean chun liathróid íseal a thabhairt dom ag an am ceannann céanna agus nuair a bheirimid greim ar na dhá liathróid sin déanaimid a mhalairt ionas go bhfuilimid ag cleachtadh é sin agus ag déanamh dhá rud le chéile so siúlaimid tríd ceann go mall le Paddy so tá mise chun ceann íseal a chur tá seisean chun ceann ard a chur right in. Agus a mhalairt, íseal agus ard. Not bad. So just bí cinnte go ndéanann sibh a mhalairt chuile uair agus lean ar aghaidh ar feadh 30 soicind agus feic cé mhéad cinn is féidir libh a fháil. Maith sibh.

Maith sibh a chairde, so don ceathrú mhír inniu tá muid chun arís scileanna nó na bunscileanna a chleachtadh agus forbairt a dhéanamh ar na bunscileanna agus freisin tá muid chun béim a chur ar an gcleachtas leis an frithghníomh agus an liathróid ag dul i chluichí mar a tharlaíonns i chuile chluiche peile. So go bunúsach tá muid chun dhá marcóirí nó dhá chón a leagadh amach b'fhéidir deich méadar óna chéile. Tá do chomhpháirt chun seasamh ag cón uimhir a haon. Tá mise chun sodar amach, cosa scioptha thart timpeall cón uimhir a dó, pas láimhe a thabhairt do Paddy, ansin nuair a théim thart timpeall ar Paddy, Tá seisean in ann an liathróid a chur ard sa spéir, amach ar an taobh nó síos ar an dhá thaobh dó chomh maith. So tá orm frithghníomh a dhéanamh agus an liathróid sin a fháil. So siúlfaidh mé tríd ceann go mall ionas go bhfeicfimid conas a dhéanfaimid é. So tosaím ag cón uimhir a haon, sodar amach, sodar ar ais, tá sé ag dul, Amach linn arís. Is é rud tábhachtach a chairde ná coinnigí oraibh ag dul chomh tapaidh agus is féidir libh ar feadh 30 soicind agus an-béim ar an frithghníomh chuile uair a théann tú thart timpeall ar do chomhpháirtí. So ar aghaidh libh ar feadh 30 soicind agus féach cé mhéad cinn is féidir libh a fháil. Maith sibh.

Réalta leagtha amach le cúig dathanna i gcruth réalt, ansin le cóin nó marcóirí. Is féidir aon rud a leagadh amach más rud é go bhfuil dath orthu. Agus tá mise chun seasamh isteach sa lár, ag fanacht ar mo bharraicíní réidh le dul, agus nuair a ghlaonn mo chomhpháirtí Paddy dath, tá mise chun ráib amach a dhéanamh agus ráib ar ais isteach go dtí an lár, fanacht ar mo bharraicíní réidh le dul don dara ceann. So déanfaimid ceann go mall ionas go bhfeicfimid conas é a dhéanamh. Tosaím sa lár. Ar mo bharraicíní. buí, dearg, bán. Agus dar ndóigh, ar ais isteach sa lár. So leanaigí ar aghaidh, a chairde, ar feadh 30 soicind agus féach cé mhéad dathanna is féidir libh a fháil. Maith sibh! Gorm. Buí. Dearg. Bán. Gorm. Glas. bán, buí, gorm. Ar fheabhas ar fad a chairde, maith sibh ansin. Tá súil agam gur bhain sibh féin agus bhur gcomhpháirtithe sult as an gciorcad coisíochta peile le comhpháirtí inniu. Go raibh míle maith agat Paddy, mo chomhpháirtí álainn, as a chuid iarracht anseo liom inniu chomh maith. So ar aon le chuile sheachtain beo, tá mé féin, Seán agus Liam ag iarraidh bhur gcuid iarrachtaí a fheiceáil. So cinnte, taifead a dhéanamh oraibh féin agus na físeáin sin a sheoladh ar aghaidh chugainn ag suíomhanna Facebook nó Instagram Ghlór na nGael ionas go bhfuil muid in ann na buachaillí nó na cailíní is fearr sa tír a roghnú. So go dtí an chéad uair eile uaimse, bí cinnte go